Makosana tiyambe ndi kuvomera kunena kuti lero tatulukira mochedwa, nthawi zina ukati udzuke mochedwa inu mukudziwa ndi mvula imeneyi kenako kamphepo kakadzamenya umakomedwa mblanket komabe chomwe tabwera nacho pano nkhani yathu yoyambirira ndiyomwe ija chifukwa dzulo ndinakutchalenjani makosana kunena kuti Chimwendo Banda aoneka ndithudi mu nyuzipepa yathu ya National Publication leroli ndipo nyuzipepa imeneyi pa front page penipenipo mpamene adzaoneka. Ndiye panopa ndabwera nayo nyuzipepa ija. Mwinanso ena mwaiwerenga kale amene mwaigula. Komano ndi imene mukuiona pa screen panopo. Yeah, pamene muzidabwa kuti iyayi sipakuonekapo chimwendo banda iyayi palitu mitu ingapo ndithu nde pali woyamba wakutino weniweni ndi mra security contracts stir debates eya nkhani imeneyi ndiyokhudzana ndi kampani ya gangata eya akuti khala ngati ka gangata paja ali ndi masters security imene amapereka zachitetezo Nde kaya amafuna kupeza contract ina yake ku mra kaya ayipeza kale nde zakhala bwanji kaya kumeneko akutitu zabweretsa ma debate osiyana siyana iyayi iyeyo watenga ka watenga company yake ndikukayika kumeneko e contract wayipeza bwino bwino sanayipeze mwachinyengo zinthu ngati zimenezozo eti komano that's not our focus nkhani yathu ino tikuyizumula apa apa eya pamenepa mukhoza kuona kutino pali nkhope ya chimwendo bandatu pamenepa e, akuti chimwendo banda goes to prison ya akutitu chimwendo banda apita mprizoni ya akamuponya ndithu mndende E, ndende yakenso nkukhala iti imene siinatu yayi ndiyomwe ija ya maula ndithudi ndipo nkhani imeneyi mukhoza kuipeza pa national page uh, 3 okay ndekutino nkhani ndonena kutino newspaper iyi pa page number 3 kupangira kwa amene mungaipange access ndithudi mungopita pa page number 3 po mukayipeza nkhani imeneyi ya chimwendo banda kuti tsopano wapita ku prison prison yake ya maula okay dzulo ndonena kuti inu ndi ine takwanitsa kugona m'mabedi athu omwewa ndithu aziphaka awa nangatu e eh, amwene Omwewa ndithudi mabedi athu otino ofoira ofoira, ma blanket athu enawonso ong'ambikira mbali ina yakeyi, koma tagona mu nyumba yathu. Mukudziwa chani? Chimwendo Bandatu wagona ku Maula prison amwene. We don't know kuti situation ili bwanji kumeneko, koma nkhani ndonena kuti wagona ndithu ku Maura prison. Mwina kwa amene munaonera filimu ija amanena kutino Welcome to Maura prison, mukakumbukira malo ogona aja, mwakumbukira mmene ankaonekera? Hmm? malo ogona ankaonetsa ma bed choncho, mwina kuli choncho kapena aponso kuli ngati zinthu zina zake zimatha kumayenda kumaonetsa zonena kuti no fanzi imangogona pa cement nde kuti no basitu akamatembenuka kumachito titembenuke tonse onse nkumatembenuka rrrrrrrrrr ndekuti akapita side imodzi titembenukirenso side inayi akagona gonatu kankwa ma hours angati osati titembenukire side inayi aliyense kutembenuka side yako Fanzi, space nde kuti yochepa. We don't know kuti situation ili bwanji kumeneko komano maso athu akhalabe ali komweko kupanga check kunena kuti kungatuluke zotani koma pakanali pano tingatsimikizane zonena kuti ah, munthu ujatu ndithudi wapita ku Maula prison. Izizi nde ndi zija zoti no kumadabwa zoti no Dala Kadula nde akuyenda motani, nanga mesa iyeyonso nde anali nawo mu gulu limenelo loti no taganizidwa naye amafuna akaphe? akutukana khiya Frank Chiwanda iyayi Dala Kadula tu zikuoneka kuti zake iyeyo nde ali kwawo ee mmene zikuonekeratu apa chifukwa paja ananena kuti no iye asamangidwe iyayi ee khothi lija kaya khothi lanji lausiru kwambiri limenelo judge ameneyo aa tinakamudziwa koma anapereka chigamulo chonena kuti a police musammangenso dala kadula mumusiye azikhala mwaufulu kunyumba kwawo ee koma chimwendo bandayi Ayi ndithudi. Akuti, Tsoka, amati chani, tsoka likaku chani, likalimba, umakuotcha ndi mkute wa dzana, eh? Akuti mkutetu, mku- ndimudziwa mkute umakhala wozizira. Koma tsoka, chifukwa choti uli ndi tsoka iweyo, nkukuotcha ndithudi. Nde ndi zomwe zikuchitika apa, koma uwu si wa dzana ya. Nkhani ndiyonena kuti, zochita zathu zimakhala nde kuti no, zikutibweretseranso zipatso zake. Mwayiona? Ndeno iweyo usamayembekezere zipatso zabwino pamene no wachita zoipa. Nchifukwa chani kodi no sanamange anthu ena? Ok for example nchifukwa chani apapa sanamangepo munthu ngati Sam Kawale eti? We don't know we don't know kuti iyenso kaya ali ndi zimilandu komano tingopeka kuti nchifukwa chani iyeyo sanamangidwe Sam Kawale? Nchifukwa chani pankhani izi zakupha Frank Chiwanda kufuna kupha Frank Chawanda nchifukwa chani amanga Chimwendo Banda? Iyi si accident yayi singozi tu iyi ena mungakhale pansi kumalingalira kuti iyi ndi ngozi ai pepani kwambiri tu pa malata apo nde eh mbola mvula yayamba kugwa nchifukwa chake tikumachedwa kupereka ma video komabe tingopanga manage eti nkhani ndionena kuti iyi si mistake achimwendo bandawa amatchuka ndi nkhani zoyipa kwambiri kodi amapanga zimenezozo sitikudziwa. Kodi samazipanga? Sitikudziwanso. Mpamene mpamene babwerera khothi kuti no likawaweruze. Koma ndi zinkhani zoipa zimenezo zomwe no zapangitsa kuti no akapezeke ku Maula pakanali panopa. Iyayi, inetu ndinapereka chidwi makamaka ku ma comments anu pa nkhani imeneyi nditaivunga dzulo. Ai, panali ma comments koma ambiri anali osangalala. Makosana kusangalala iyayi, apa nde zachitika bwino kwambiri. amene akazione kumeneko ndi kuzigwira komwe anthu kuyankhula zambiri ready komano mosangalala choncho naona mood inali yosangalala komano comment yomwe inandipatsa chidwi kwambiri iyitu nde ndiyochokera ku YouTube community community yathu ya ku YouTube pajaso timapezeka ku TikTok koma iyi ndi ya ku YouTube akunena kuti uyutu amene anali Jona Mbama eh, Jona Mbama anazaika comments akuti aivere fungo nyuwere

ndipangeso check eh lerotu ndi pa 30 December tu mwaiona nde kukhala pa 30 December inuyo mukuyenera kungoziwiratu zonena kuti basi anthu akuyenera akhala azipitano kukonzekera ku new year eve holiday ndi new year basi holiday mwaona eti tikunena tikunena kuti ngati ena ake amakhala ndero anatu mapira bwibwere ku ofesi muzagwire pali zofunikira Ndikuuzani leroli nde kutino likhala lonoti aah madzulo tipite basi mawa tikuyenera tikakhale tili kuchani tili ku nyuwere ei ku new year eve tsiku limene timakakumbukira kuti tsopano tikupangano tikuwolokano kuchoka mu 2025 kupita mu 2026 tikuyenera tikakhale tili kunyumba ma holiday nde kutino kuzabwera pa bajeti pa pa waniponso tikuyenera tizikhale tili pa holiday nde kutino nthawi yonseyi majajinso akuyenera akakhale ali pa holiday Akakhalatu wathu uja okondedwa pakanali panopa nanga si tikumaliza chakachi ndi iyeyo ataigwira bwino ntchito. Mzonde Mvula bwanatu mukuyenera kupumula kumene muliko and panopa akuyenera kukhala akupumula ndithu mm kupumula bwinobwino pansi pa mtengo nga kamphepo kayaziyazi ngati kadutse kamvula kakakamenya basi upita mnyumba ukakhala modekha bwinobwino kaya mudzimvera nyimbo zanji kaya mmakonda country music Kaya ndi achina Westlife, achina Don Williams, kaya ndi zakwathu komwe kuno, kuli zambirimbiri nyimbo, kaya ndi achina Wambali Mkandawire, basitu nde kuti mukungotani, mukungogwedezera mutu pamene paja. Ndipotu osayerekezanso kulingalira nkhani za ku khoti pakanali pano abwana, inuyo mupumule kumeneko modekha bwinobwino, kuti mukokere mphamvuzitu, tikalowatu mu chaka china cha 2026, ndipo muzikayamba ndi zinkhani zimenezi mwina za achina Chimwendo Banda kaya ndani, komano Mupumule bwinobwino bwana osayerekezanso ku plan nde a Jona ndikutsimikizirani abwana apumula uko ndekuti ngati apumula kunyumba kwawo a Mzonde Mvula ndekuti palibenso wina wina wake amene anganene kuti iyayi nkhani ikalowe mu court awawa ndekuti a Chimwendo Banda nyuwele a aivela fungo eh kaya mwina ai aidyera ku Maula tingona choncho kaya aivela fungo basi nyuwele aivela fungo mene mwaneneramo Of course bwana musaiwalenso nde kutino kumamvela mwina nyimbo ya Peter Sambo tachilowa chaka chino chaka china musaone ngati zamasewela ee anthu ena anagona tulo losabwelelanso mwaikumbukila nyimbo imene ija modekha bwino bwino nyuwele yanu kuidya modekha and timalize ndi mau awa happy tu nyuwele makamaka in advance kwa inuyo abwana Mzonde Mvula komanso kwa achimwendo banda zimachitika pepani kwambiri.